Tá go maith. Bhuel, is dócha go raibh an ceart ag an té a dúirt go n-aithníonn Ciarraíoch Ciarraíoch eile. Mar sin, is mé atá fíorshásta fáilte ó chroí a chur roimis an Dr Gabhán Ó Rinn, Amhránaí clasaiceach, oide, mar a fheiceann sibh leis an gcúlra ansan taobh thiar de, agus fear iltréitheach. Tá an Dr Ó Rinn ina theanór, a bhfuil stádas idirnáisiúnta bainte amach aige, do rinne sé a chuid staidéir anso, áit ar bhain sé amach B. Ed. i gColáiste Phádraig, mar a bhí, agus tuigeann sibh arís tá sé fillte ar an seomra ranga anois is arís, ar aon nós, i gContae Lú. Chuaigh sé ina dhiaidh san go dtí an Acadamh Ríoga na hÉireann, áit ar bhain sé iarchéimeanna amach. Tá duine eile le scaoileadh isteach agam. MA agus PhD chomh maith, an té is óige nach ea, a Ghabháin, a bhain PhD amach san Acadamh Ríoga. Agus choinnigh sé an nasc sin le DCU feadh an ama. I ndiaidh san arís, chuaigh sé ar aghaidh go dtí an Stiúideo Ceoldrámaíochta Náisiúnta sa Ríocht Aontaithe.

Tá go leor taighde déanta aige sa cheol freisin, go háirithe ó thaobh an cheoldráma Ghaelaigh, Eithne, de, saothar a chum Roibeárd Ó Duibhir sa bhliain 1909, fear as an taobh tíre chéanna le Gabhán, fear as an Cathair Saidhbhín. De bharr taighde Ghabháin cuireadh Eithne thar n-ais ar an stáitse leis an NSO de chuid RTÉ den gcéad uair ó bhí 1910 ann, agus déanadh taifeadadh air freisin le fíordhéanaí ar lipéad RTÉ Lyric FM. D'éinne, gan dabht, a bhfuil suim acu sa cheol Gaelach sa seachtú haois déag agus san ochtú haois déag, is léir, is dócha, cros-síolrú agus tionchar cheol na hEorpa. Ní bheidh fhios againn go deo, gan dabht, cad a bheadh tite amach dá leanfaí leis an gcros-síolrú san, ach iarracht a bhí sna saothair, nó sa saothar áirithe athbheochana seo, an droichead a athógaint ag tús na fichiú haoise. Mar sin, Níl le déanamh agam féin, is dócha anois, ach fáilte a chur roimh an amhránaí ildánach, ilteangach, binnbhriathrach, an Dr Gabhán Ó Rinn, agus go raibh míle maith agat, Gabháin, as a bheith ar fáil dúinn inniu agus tú chomh gnóthach so. Go raibh míle maith agat Pádraig, go raibh míle maith agat as an réamhrá san. Táimse, is mór an onóir domsa a bheith thar n-ais, go digiteach fiú, ar m'alma mater, mar a déarfá, agus a bheith os bhur gcomhair inniu chun An seimineár seo a thabhairt daoibhse, look, I suppose tá súil agam go dtaitneoidh sé libh go léir. Just roimh gach rud, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo dhreifiúr Iseult Ní Rinn don chabhair a thug sí dom an léacht seo a ullmhú. So, go raibh míle maith agat Iseult má tá tú ann. So, sure, look, tosnóimid ar aon nós. An féidir le gach duine an scáileán san a fheiceáil? Go breá. Ok, so, leanfaimid ar aghaidh. So, tá sé measta gur scríobhadh 280 ceoldráma idir 1780 agus 1925. Faraor, ní fhuair an ceoldráma seans a bheith curtha chun cinn i samhlaíocht cultúrtha na hÉireann. Tá sé ráite ag Axel Klein, saineolaí san ábhar san, faoi Éirinn, nach bhfuil aon tír sa domhan nár aimsíodh a cuid ceoil riamh. Ina theannta, tá béim curtha ag Klein ar an smaoineamh nach féidir linn neamhshuntas a dhéanamh ar ár dtraidisiún ceoldrámaíochta a thuilleadh agus go gcaithfimid ról an cheoldráma a thaiscéal i stair chultúrtha na hÉireann as seo amach. Fiú gur thosaigh forbairt na healaíona ceoldrámaíochta san ochtú haois déag in Éirinn, táimse chun freastal ar an cheoldráma ag tús an fhichiú haois déag inniu. Ag deireadh an naoú haois déag, cuireadh tús le heagraíochtaí cosúil le Cumann Lúthchleas Gael, Conradh na Gaeilge, Amharclann na Mainistreach, agus an dul chun cinn de scríbhneoirí cosúil le Yeats, Seán O'Casey agus George Bernard Shaw agus na leithéidí. Faraor, bhí neart ceoldráma Gaeilge scríofa. réasúnta agus iltíreach curtha i bhfeidhm ó thaobh ealaíne na hÉireann de. De bharr an meon iltíreach seo, tháinig daoine cosúil le Dúglas de hÍde agus Michele Esposito, Stiúrthóir Ceoil Acadamh Ríoga na hÉireann ag an am, i míle naoi gcéad is a dó, le chéile chun ceoldráma a dhéanamh as, mar shampla An Tincéir agus an tSíóg, dráma a scríobh de hÍde é féin. Agus tá sé ráite ag an Dr Joseph Ryan faoin Tincéir agus an tSíóg gur obair fhiúntach, chliste a bhí i gceist ansan. Faraor, seasann trí ceoldráma amach ón aois san agus iad san ná Muirgheis, cumtha ag Thomas O'Brien Butler, fear ón Uíbh Ráthaigh, fear ó Chathair Saidhbhín, míle naoi gcéad is a trí, Eithne, cumtha ag Robert O'Dwyer, 1909, agus Sruth na Maoile, cumtha ag Geoffrey Molyneux Palmer i 1923 agus tá an ceann deireanach san, tá sé bunaithe fiú ar Chlann Lir an scéal san. Now bhíodar go léir spéisiúil toisc gurb iad na píosaí ceoldrámaíochta amháin a bhí scríota as Gaeilge. Fós, tá gach scéal i ngach píosa bunaithe ar finscéal Gaelach éigin freisin, ach b'fhéidir as an trí ceoldráma atá i gceist anseo, sé an ceoldráma a chum Robert O'Dwyer i míle naoi gcéad is a naoi an ceann is láidre nó is eiseamláire ó thaobh na hAthbheochana de den trí cinn san. So sin seo dhaoibh Robert O'Dwyer. Tá sé sean go leor ansan, is dócha, ach. Ehm, sin an cumadóir, an sárchumadóir ansan. Eh, ok, so sleamhnán a chúig. So, déanta cur síos eh, ag an Dr Joseph Ryan mar duine dathannach. Eh, rugadh Robert O'Dwyer i mBristol do thuismitheoirí Éireannaigh ar an eh, seachtú lá is fiche de mí Eanáir eh, míle ocht déag seasca is a dó. Rinne sé a chuid traenáil thall ansan mar amhránaí agus orgánaí. Ar dtúis, bhí sé ar intinn ag Robert freastal ar slí bheatha mar amhránaí ceoldrámaíochta, drochsmaoineamh ansan, Robert, anyway, ach faoi dheireadh bheartaigh sé a bheith mar stiúrthóir ceolfhoirne. Thosaigh sé a shlí bheatha mar stiúrthóir leis an ceol, tá brón orm, an comhlacht ceoldrámaíochta cáiliúil an Carl Rosa, i míle ocht déag nócha is a haon. Nuair a d'éirigh go maith leis tar éis ionadaíochta a rinne sé do thaispeáinteas don ceoldráma Maritana sa Bhreatain agus Maritana bhí sé cumtha ag Vincent Wallace, cumadóir Éireannach eile. a bhí i gceist ansan. I míle ocht déag nócha is a seacht chuir sé fút i mBaile Átha Cliath agus i míle naoi gcéad 's a haon bhuaigh sé an comórtas cumadóireachta ag an bhFeis Ceoil i mBéal Feirste agus b'in é an catalaíoch, mar a déarfá, d'aitheantas náisiúnta a ghabháil. Dar ndóigh, i gcomhaimsir le daoine cosúil le Michele Esposito, John F. Larchet agus Geoffrey Molyneux Palmer, ba é Robert O'Dwyer ceann de na guthanna is túisce san iarracht chun scoil cumadóireachta Gaelach a chur chun cinn agus i 1902 d'iarr Conradh na Gaeilge air a bheith mar stiúrthóir cóir an Oireachtais.
They run cold water on those eggs. Just leave them a few minutes. Thosaigh O'Dwyer ag scríobh iomadúil píosaí ceoil don chór, agus b'é an tionchar is mó ó thaobh a stíl cumadóireachta de ná an meascán idir an ceol traidisiúnta agus an ceol clasaiceach. Éistimis anois le píosa Eithne ina bhfuil an meascán san an-shoiléir ar fad, go háirithe leis an úsáid a bhaineann O'Dwyer as an port nó an smaoineamh slip jig san páirt chóir. Seo é an finale as Acht a hAon ón taifead beo a rinneamar i 2017, an céad taispeántas ó míle naoi gcéad 's a deich fiú a rinneamar san Ceoláras Náisiúnta. Bhí sé sin taifeadta ansan ag RTÉ Lyric FM agus tá sé ar fáil fiú ar Spotify agus ar an lipéad san, is féidir libh é sin a cheannach. Tá sé, tá an ceol ar fheabhas, tá an ceol go haoibhinn. Molaim daoibhse an dlúthcheirnín sin a cheannach. Ar aon nós, sé teideal an pháirt san den ceoldráma ná Ó Foró, Foró, is geal bheith beo in Éirinn.

B'fhéidir an fhuaim a chur suas ar do ríomhaire b'fhéidir, Gavan. Brón orm a Phádraig. An bhfuil sé sin, an bhfuil sé sin, Tá sé íseal. An féidir le gach duine, an bhfuil sé, an bhfuil sé ró-íseal nó. Tá sé íseal ach b'fhéidir má cad faoi, faoi na callairí nó speakers ar do ríomhaire b'fhéidir go bhfuil siad íseal.
Ok, fan second amháin anois. Bhuel, is, is dócha go mbeadh sé seo Ah, fan second, actually, déanfaidh mé, déanfaidh mé rud, rud, rud difriúil. Uh, fan second, now, toisc go uh, beidh mé ann b'fhéidir an clip a thaispeáint go díreach mar a déarfá. Mm -hmm. Agus uaireanta Oibríonn sé sin níos fearr. Brón orm gach duine. Ná, ná bí buartha in aon chor.
Fadhbanna teicniciúil. Fan second now, so tá sé thuas ansan agus now.
Nó d'fhéadfá é a chanadh go díreach. Bhuel nílim i mo bharatón a thuilleadh so ní féidir liom an pháirt sin a chanadh. Bhuel! Ní bheidh sé chomh maith is a bhí sé ag an uair sin. So, an féidir le gach duine an scáileán sin a fheiscint? Is féidir, is féidir. Ok, ok.
So, bainimid triail as é seo. An bhfuil sé sin níos fearr?
Tá sé fós íseal. Bhfuil tú cinnte go bhfuil cúrsaí fuaime ar do ríomhaire curtha in airde agat? Tá sé agat. Ní ar an scáileán anseo ach ar an ríomhaire go ginearálta má théann tú síos go dtí an láithreán.
Ok. Déanfaidh mé é sin arís. So, agus. Bhfuil sé sin níos fearr? Ní hea, an bhfuil sé, bhfuil sé, bhfuil sé ag obair?

Oh, ceist mhaith. Fan second now. Oh yeah, fan second now. Odd um so settings. Audio. Ah, tá duna
Bhil seáin tá Gavin má théann tú chuig share computer sound agus díreach ansin ar share computer sound tá bosca nó share screen, téigh chuig share screen agus ansin tic share computer sound. Ok, fan second now, so stopfaidh mé an, so, oh yeah. share share screen agus ansin tá bosca le share computer sound agus b'fhéidir gur gur sin é, gur.
share screen. share computer sound. Aha, I have it, tá sé agamsa, maith thú, go raibh míle maith agat.

Nó so. Gan amhras ar bith, cuireann sé sin an ghruaig ar chúl do mhuiníl in airde. Tá sé go hálainn ar fad. Just. Cuirfidh mé mo scáileán an PowerPoint ar ais chugaibh. Fan second now. Share agus... Stop the share. Okay. Oh, brón orm. Go breá an bhfuil sibh so yeah go breá so um, yeah mar a dúirt mé uh, cuireann sé sin an ghruaig ar chúl do, do mhuiníl in airde uh, tá sé go, go, go hiontach ar fad an, an stíl cumadóireachta uh, tá sé, tá sé forbartha amach is amach san ceoldráma san ag Robert O'Dwyer agus go háirithe ó thaobh an chóir de. So bhí sé cumtha an t-am ar fad don Cór an Oireachtais agus an stíl cumadóireachta chóir atá aige san ceoldráma tá sé chun cinn an t-am ar fad agus tá sé sin cloisithe san clip san. So ar aon nós leanfaimid ar aghaidh. Slide show. Go breá. Nis, ok, ceart go leor. So, i mí Mheán Fómhair 1908, d'iarr Conradh na Gaeilge ar Robert O'Dwyer ceoldráma Gaelach ceart a scríobh don Oireachtas i 1909. Bhí an finscéal Éan an Cheoil Bhinn foilsithe ag Conradh na Gaeilge i 1901 agus, dar ndóigh, bheartaigh O'Dwyer an scéal sin a roghnú don cheoldráma nua. Scéal rómánsúil atá i gceist, fé Eithne, banphrionsa Tír na nÓg agus Ceart, prionsa na hÉireann. Cuireann athair Eithne, nó rí Tír na nÓg, mallacht ar a bhean chéile de bharr an éad agus déanann sé claochlú d'Eithne mar éan. Caithfidh Ceart dul go Tír na nÓg, troid le fathach agus rí Tír na nÓg a bhuachaint agus an mallacht a briseadh. Pósann sé Eithne ansan agus bíonn cónaí sona sásta orthu riamh.

nobody killed of any importance, so that all ended happily. Phioc Robert O'Dwyer an sárscríbhneoir cáiliúil Tomás Ó Ceallaigh mar leabhrógaí nó librettist don cheoldráma. Rugadh seisean i Sligeach agus rinne sé obair iontach tábhachtach don Athbheochan, go háirithe leis an aistriúchán don dráma Cathleen Ní Houlihan a scríobh W.B. Yeats i míle naoi gcéad is a dó. Thosaigh O'Dwyer ag obair ar Eithne i mí Iúil, míle naoi gcéad is a naoi, agus bhí sé críochnaithe aige ag deireadh na míosa fiú. Is féidir libh sé ansan síniú Robert O'Dwyer an a fheiceáil ansan agus an dáta Iúil an t-aonú lá is tríocha de mí Iúil míle naoi gcéad nócha is a naoi, or míle naoi gcéad is a naoi rather. Go breá. So, cuireadh an chéad taispeáintas de Eithne ar stáitse ar an tarna lá de mí Lúnasa míle naoi gcéad is a naoi sa Round Room ag an Rotunda i mBaile Átha Cliath. Le 40 seinnteoir sa cheolfhoireann agus cór le 60 amhránaí, bhí sé soiléir ón Irish Times ag an am gur éirigh go hiontach leis an taispeántas san agus go raibh an-chaint faoin taispeántas. Agus dúirt an Irish Times, The impression created was that the music was remarkably striking in style, taking its due place with the other elements of the opera.

De bharr an cáil don chéad taispeántas i míle naoi gcéad is a naoi, bheartaigh Conradh na Gaeilge Eithne a dhéanamh arís i míle naoi gcéad is a deich. Bunaíodh coiste Eithne ag an Mansion House agus ghlach daoine mionlach cosúil le Dúglas de hÍde agus Countess Markievicz páirt an-thábhachtach san coiste san. Cosúil le míle naoi gcéad is a naoi, d'éirigh go han-mhaith ar fad le leis an rith Eithne i míle naoi gcéad is a deich ag an Gaiety Theatre agus arís dúirt an Irish Times, The opera was enthusiastically received and Mr O'Dwyer appeared several times on the stage with the principals in response to applause at the conclusion of each scene. Tá sé soiléir go raibh neart strus timpeall na háite sna cleachtaí agus ullmhúcháin Eithne i 1910. Feicimid é seo sa scéal beag greannúr scríofa san Freeman's Journal i 1923, 'So poor Mr. O'Dwyer had nearly worked himself to death with rehearsals, and on that evening he hardly knew whether he was on his head or his heels till he got to the conductor's chair, and then we noticed he was himself again'.

agus bhí ar an amharclann dúnadh ar Aoine an 20ú lá de mhí Bealtaine, Míle Naoi gCéad 's a Deich. Ina theannta an mí-ádh, bhí ar Robert O'Dwyer an chailliúint, an chailliúint, de dhá chéad punt, thart ar fiche is a cúig míle euro inniu, a íoc amach dá bhrí sin. Tá an cheist curtha ag an Dr Joseph Ryan cén fáth nár chum Robert O'Dwyer ceoldráma eile cosúil le tionscnamh Eithne aríst ach b'fhéidir go bhfuil páirt don fáth san ar fáil leis an chailliúint airgid a bhí aige le Eithne fiú. Glactar gur éirigh Eithne níos mó ná aon phíosa eile ag an am ó thaobh an meascán idir an ceol clasaiceach agus an ceol traidisiúnta de. Faraor, de bharr an curtha as áit a bhí ag baint le ceol san comhthéacs cultúrtha in Éirinn, bhí Eithne agus neart píosaí eile curtha faoi cheilt agus de bharr é sin ní raibh Eithne in ann an spreagadh ceart a thabhairt chun concept nua ó thaobh ceol ealaíona de a chur chun cinn in Éirinn. cé gur cheap a lán daoine ag an am go ndéanfadh Eithne é sin. Is féidir linn é seo a fheiceáil go géar san Belfast Telegraph i mí Iúil míle naoi gcéad is a naoi. Dúirt an scríbhneoir, 'It is impossible to think of an Ireland in which there should be no opera. It would be sad to think that the only opera known in Ireland should be foreign.

Faraor, tá sé scríofa san alt céanna 'The Gael has not the habit of opera'. An fhírinne garbh, b'fhéidir, atá i gceist ansan. Fiú go raibh glaoch an-mhór ag an am, Eithne a chur thar n-ais ar stáitse arís tar éis an rith sa Gaiety i 1910, chuir na heachtraí politiciúil idir an Éirí Amach i 1916 agus tionscan an Saorstáit i 1920,

Cé gur éirigh go maith le hEithne mar cheoldráma ag an tús, b'fhéidir gur drochrud é ag an am an ceangal láidir a bhí leis an bpíosa agus an ghluaiseacht teanga, go háirithe nuair a smaoinímid faoin gceangal idir an teanga agus náisiúnachas míleata ag an am. Dealraíonn sé gur thit Eithne idir charraig is áit chrua i gcomhthéacs cultúrtha na hÉireann. Tá sé ráite ag an tOllamh Harry White gur chuir gluaiseachtaí ar nós an Athbheochan isteach go mór i bhforbairt ceoldrámaíochta in Éirinn toisc gur ghoid príomhscríbhneoirí na hAthbheochana roinnt des na coincheapa ceoldrámaíochta agus bhain siad úsáid astu mar uirlisí ina n-obair féin. Sé hipitéis White go raibh ceol ealaíona mar tionchar an-mhór i scríbhneoireacht Joyce, Bernard Shaw, Sean O'Casey agus a leithéid. Faraor, cé nach bhfuilimid in ann a rá go cruinn go raibh tionchar an-mhór ag Eithne agus na ceoldrámaí eile ar an náisiúnachas in Éirinn ag an am,

Go raibh maith agat, a Ghavan, as sin. Agus b'fhéidir go dtabharfaimid tamall anois do dhaoine, b'fhéidir, cúpla ceist a chur ort. B'fhéidir go dtosóinn féin le ceann an-ghearr ar fad le deis a thabhairt do dhaoine eile cuimhneamh ar cheann. Conas, cén saghas glacaithe nó conas a glacadh leis an dá cheann eile a luaigh tú? ansin, an dá cheoldráma eile. Abair é sin arís, a Phádraic. Conas a glacadh leis an dá cheoldráma eile sin a luaigh tú thart ar an am céanna?
Bhuel, an chéad cheann de Thomas O'Brien Butler, bhí sé go maith go leor ach is dócha go raibh an stíl cumadóireachta a bhí aige, bhí sé beagáinín simplí agus dar ndóigh, mar a dúirt mé cheana, cé gur éirigh réasúnta maith aige, réasúnta maith leis. Bhí an Conradh ach go háirithe ag, bhí siad ag cuardaigh chun b'fhéidir freagair níos láidre nó níos mó a bheith acu agus, agus b'in é agus fuair siad an freagair sin le Eithne. An ceann tar éis, Sruth na Maoile, Tá sé sin suimiúil go leor. Sé, nó an rud ná, an fáth go bhfuil Eithne againn faoi láthair ná go bhfuil, ná go raibh an scór ceolfhoirne ar fáil againn. Níl an scór ceolfhoirne ar fáil de Muirgheas toisc gur fuair Thomas O'Brien Butler bás ar an Lusitania agus bhí an scór sin aige. agus so thit sé síos leis an bád míoriantaíl agus agus an an scór ceolfhoirne de Shruth na Maoile níl sé faighte againn fós. Actually bhí sé bhí sé saghas draíochtúil ó thaobh Eithne de. Nuair a thosaigh mé mo chuid staidéir don dochtúireacht ní raibh an scór ceolfhoirne ar fáil in aon chor Ach so thosaigh mé an staidéar 2010 ach 2012 fuair duine éigin nó bhí an, bhí auction ann i gCill Chainnigh agus just, Don t-ádh ar fad, bhí an scór thuas i attic éigin i gContae Tiobraid Árann agus chuir siad an scór ar fáil san auction sin agus ceannaigh an Leabharlann Náisiúnta an scór so bhí an scór sin ar fáil dúinn-se go léir agus bhí na raw materials ansin againn an taispeántas a dhéanamh. Sé so an rud céanna atá ag tarlúint le Sruth na Maoile, níl an scór againn anseo ach is píosa álainn atá i gceist. Arís níos, tá, tá, tá scór pianó againn so is féidir, tá scór pianó againn de Muirgheas agus Sruth na Maoile so is féidir linn an saghas teanga ceoil a thuiscint ach an píosa, an, an, agus. Tá siad, tá siadsan deas go leor agus má fhaighimid an seans, déanfaimid iadsan freisin, gan amhras ar bith. Go maith, go maith. Feicim go bhfuil, tá ceist ag Emer ort, Emer Ní Bhrádaigh, Emer ansan. Iontach.
Dia is Muire dhuit Gavin, bhí sé sin an-spéisiúil ar fad. Ceist agam ort. Nuair a breathnaíonn muid ar Oireachtas na Gaeilge anois, tá an-bhéim ar na healaíona traidisiúnta agus ar na healaíona traidisiúnta ins an nGaeltacht go háirithe, agus an raibh, ar tháinig tú ar aon rud i do chuid taighde a bhain leis an nGaeltacht agus na ceoldrámaí seo agus ceol ealaíona?
Ó thaobh an Oireachtais de nó go ginearálta? No, i gcoitinne. Nuair a bhreathnaíonn tú ar ainmneacha na ndaoine ar fad a bhí agat thuas ansin ar an gclár don choirm cheoil, Markievicz agus aroile, you know, sin pobal na hathbheochana san ardchathair agus an saghas élite cultúrtha. Ach an bhfaca tú aon nasc nó aon rian in aon bhealach? i do chuid taighde maidir le ceol mar seo agus ceantracha Gaeltachta?
Bhuel, ní go díreach, a Emer, ní go díreach ach má thógann tú b'fhéidir an ceann a scríobh Thomas O'Brien Butler, Tá an ceann san, tá sé, tá an, tá an ceoldráma san, tá sé suite ag, sa Choireán agus tá an Choireán, dar ndóigh, tá sé, tá sé, tá sé suite díreach in aice le Gaeltacht na Dromoda so dar ndóigh nó is, is, is, ba as Uíbh Ráthaigh é Thomas O'Brien Butler so bhí saghas nasc láidir aige leis an ceantar san ach. Ach no, sin é, I suppose, i mo thaighde féin, níl nasc díreach idir an ceol clasaiceach agus na ceantair Ghaeltachta timpeall na háite, mí-ámharaí an tsaoil.
OK, agus go raibh maith agat as sin. Agus rud amháin eile, tá mé an-bhuíoch, tá mé ag baint an-taitneamh as na taifid traenála atá déanta agat do Cór Goethe. Tá mé i mo bhall ansin. a bhain taitneamh as agus tairbhe astu. Go raibh míle maith agat.
Tá tú togha agus tá brón orm faoin moill faoi láthair ach táimse suas, táimse trína chéile le gnó faoi láthair ach tá gach ceann déanta agam anois so beidh gach fís ar fáil daoibh an tseachtain seo. Go raibh maith agat, go raibh maith agat. Go raibh maith agat a Phádraig. Go raibh maith agatsa.

Gan amhras ar bith, you know, um, it, an, an, an, an, an t-aon rud faoi Eithne ná tá an ceol an-láidir agus um, mm -hmm. fiú nach bhfuil b'fhéidir nach bhfuil aithne ag, uh, uh, ag, ag, ag, ag, ag, ag daoine ar, ar Eithne. Uh, taobh amuigh d'Éirinn, tá an teanga ceoil, tá sé, tá teanga ceoil idirnáisiúnta aige agus pé am, you know, bímse ag caint le le sna stiúrthóirí comhlachtaí ceoldrámaíochta timpeall ar fud an domhain agus táimse i gcónaí ag rá, á, caithfidh tú éisteacht leis an ceoldráma so má tá tú ag iarraidh rud difriúil a dhéanamh? Agus sé an freagra i gcónaí, an t-am ar fad ná you know just tá sé seo go dochreidte, tá an ceol go haoibhinn, tá an, agus fiú tá an teanga go haoibhinn freisin. Agus sin rud an-spéisiúil agus rud an-sásúil faoi cheoldráma Gaelainne ná cé chomh sásúil is a bheith ag canadh as Gaeilge agus go n-oireann teanga na Gaeilge go hiontach leis an stíl ceoldrámaíochta. Tá saghas, tá an teanga, tá sé an-oiriúnach don próiseas san. Ciarraígh beannaithe seachas mallaithe b'fhéidir, mar sin? Ceist eile ag Emer ansan, cén, an bhfuil agus b'fhéidir ag daoine eile. Agus ós rud é nach bhfuil daoine eile ag teacht chun cinn, b'fhéidir go dtiocfaidh i gceann nóiméid. Bhí an-díomá orm féin nuair nach raibh mé in ann freastal ar Eithne nuair a bhí sé ar siúl cúpla bliain ó shin. Céard é an léamh a bhí ag daoine ag an am, so na daoine a bhí ag scríobh mar gheall air nó na daoine a bhí i do chomhluadar agus sibh ag obair ar an rud? Céard iad na tuairimí a bhí acu siúd mar gheall ar an gceoldráma?
Just bhíodar go bhíodar go leor saghas just gafa leis an leis an áilleacht agus gafa leis an áilleacht ó thaobh an scéil de. Agus agus an rud an rud a dúirt mé le Pádraig Ó Sé inniu ar Raidió na Gaeltachta ná an saghas

againne mar phobal ar an ar an teanga sin agus agus you know téamaí cosúil leis arís Tuatha Dé Danann agus Cú Chulainn agus gach rud tá sé tá tá Eithne ceangailte leis an leis an droim san agus so is dócha gur you know spreag sé, spreagann Eithne, agus bhí sé sin á mhothú againne san Ceoláras Náisiúnta i mí na, ní, arra i 2017, an saghas, an, an spreagadh a thug an píosa san do na daoine a bhí, mé féin agus na, na, na daoine a bhí ag glacadh páirt san taispeántas agus fiú an lucht féachana freisin agus you know bhí tú in ann an saghas, an bród a mhothú go you know God like tá sé seo déanta againne in Éirinn agus déanta in am you know go raibh an saghas an comhthéacs cultúrtha bhí sé saghas you know bhí sé ag bhí sé bhí sé I suppose beagáinín trína chéile um, in you know mar is eol, um, bhí bhí bhí gach rud up for grabs ag an am so tá sé dochreidte go bhfuil saghas samplaí mar sin, Muirgheas, Eithne agus Sruth na Maoile i gCoinnsí, agus go háirithe Eithne, go bhfuil an, gur, gur tharla sé sin, you know, agus, yeah, brón orm don saghas rambleáil ansin but tá súil agam go bhfuil do cheist freagartha ansan.
An-spéisiúil, go raibh míle maith agat. Tá fáilte romhat.
Aon cheist eile mar sin ag éinne? Bhuel, Fáilte roimh cheisteanna má tá, b'fhéidir ceann amháin eile. Níl. Ceart go leor, tá sé sin ehm, tá sé sin ceart go leor mar sin. Bhfuil eh, go raibh míle maith agat, a Shiobhán, as eh, as caint chomh spéisiúil a thabhairt agus lón machnaimh a thabhairt dúinn cinnte ar an dtréimhse sin, tréimhse na hathbheochana. Mar sin, gabhaim buíochas leat thar ceann Fiontar agus Scoil na Gaeilge agus thar ceann pobal léannta DCU i gcoitinne agus gan dabht bhí fáilte roimh dhaoine eile a tháinig isteach go speisialta chun éisteacht leat. Fanfaidh mise ar an líne leat agus.